Hami minnu bɛ an na ala k'u nɔgɔya fayida min bɛna di aw ma n badenw an bɛ dugawu kɛ yarabi ni maa min y'a ta ala ka barika don a la o bolo o la an bɛ foli ni tanuni ni k'o kɛ an lamɛnbaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye mali kɔnɔ ani mali kɔ kan yɔrɔ jan fara yɔrɔ surun kan Maa fɛn fɛn bɛ nin waati la k'i tulo b'an na studio kɔnɔ sisan an bɛ bɛɛ fo ka dugawu kɛ aw ye ni ka tila ka dugawu ɲini aw fɛ ka ɲini ala fɛ mako minnu bɛ an na dugukolo kɔ kan yarabi ala k'u nɔgɔya an ye haminanko minnu mana kɛ an na ɲɛnamaya in kɔnɔ yarabi ala k'u nɔgɔya dekun bɛ maa minnu kan ala ka dekun wuli tɔɔrɔ bɛ maa minnu kan yarabi ala ka tɔɔrɔ jugu wuli haminanko gɛlɛn bɛ maa min na yarabi ala k'an bɛɛ lajɛlen hamiw nɔgɔya minnu ta ye nafoloko ye ala k'a nɔgɔya minnu ta ye baarako ye ala k'a nɔgɔya minnu yɛrɛw bɛ ni kunko gɛlɛn dɔ b'u da la a bɛɛ nɔgɔyabaga ye ala ye an y'a di ala ma ala k'a nɔgɔya ala k'o kɛ ala kira muhamadu musitafa bonya an'a barika kama bi don in barika sɔli ala rasulula n balimakɛ n balimamuso an bɛna don fayida kɔnɔ maa min bɛna nin laseli kɛ aw ye bi o de aw balimakɛ an'aw denkɛ n'aw ka kalanden ye n'o ye seko laji bagadaji musa tarawele denkɛ ye ni o de ne muhamadu cam tarawele ye ni bɛɛ lajɛlen ko n ma bagadaji musa ka cam n bɛ foli kɛ lamɛnbaaw ye an ka fayida fɔlɔfɔlɔ ni maa o maa bɛ dugukolo kɔ kan ko haminanko gɛlɛn dɔ de bɛ e la hami min ka gɛlɛn a kɛra nafoloko de ye o a kɛra i ka baarako de gɛlɛyara o a kɛra i ka furuko de gɛlɛyara o a kɛra i ka bolimafɛnko de gɛlɛyara o a kɛra e b'a fɛ ala ka dugukolo de nɔgɔya e ye min y'i yɛrɛ halala dugukolo ye ka du jɔ a kɔnɔ ka yɛlɛma a kɔnɔ nin fayida in bɛ nafa kɛ bɛɛ ye hakili la maaw bɛ tamaro dɔn tamaroden n'o ye jiriden min bɛ n'an b'a wele ko tamaro e k'i jija n balimakɛ n balimamuso n'i bɛ tamaro sɔrɔ tamaroden ba kelen ɲini n'i y'o sɔrɔ i b'a kɛ minɛn dɔ kɔnɔ ni ka don i ka so kɔnɔ ni ka arakan fila seli ni k'a di ala ma i tilalen arakan fila in na i bɛna tamaro in ta ni k'i sigi k'i hami d'a kan ka dugawu d'a kan k'i ka ŋaniya jira ala la ala ne karisa min filɛ nin kungo in de bɛ ne la nin hami in de bɛ ne la nin gɛlɛya in de bɛ ne kan i ka haminako jira ala la i sigiyɔrɔ in na n'i tilala o la waati min na i bɛ sɔrɔ ka tamaro ninnu ta kelen kelen i bɛ kisɛ kelen ta i b'o jɔ i da la i b'a fɔ la hawla

la hawla wala quwwata illa billahi i b'o fana bila kɛrɛfɛ i bɛ dɔ wɛrɛ ta ni k'a fɔ o la la hawla wala quwwata illa billahi i mana la hawla wala quwwata fɔ tamaro kisɛ kelen kelen bɛɛ la a bɛ bɛn ba kelen ma ɔ i bɛ sɔrɔ sisan ni dugu jɛra ka tamaro in ta k'a sarakati denmisɛnninw na k'a tila tila denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ i b'i bolo fafa la k'a di denmisɛnw ma n'i ka haminako ye i k'i sigi i tɛ tile dama dama sɔrɔ fiyewu i ye kungo min jira ala la ala k'o nɔgɔya la hawla wala quwwata tɔgɔba don isimuba don maaw t'a dɔn ɛɛ ale kɔrɔ de ye ko se tɛ jɔn ye fanga tɛ jɔn na fo n'a kɛra ala ye e ala ni jɔn kungo gɛlɛyara a dɔn maa tɛ se ka mɔgɔ kungo dilan ala de bɛ se k'a kɛ ni gɛlɛya nana maa tɛ se ka gɛlɛya wuli ala de b'a wuli ni porobilɛmu nana a solution ti mɔgɔ si bolo ala kɔ ɔ ni e y'i ka kungo n'i ka degun an'i ka tɔɔrɔ ka hami jira ala la ala bɛ se ka dɛsɛ cogo di k'o kɛ badenw ɛɛ ala dɛsɛko tɛ yen dɛ abada o la dɔnni nafa dɔ ye nin ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'a ye ni kɔnɔna jɛlenya ye ka sɔrɔ nkalon t'a la namara t'a la diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ bɛɛ bɛ nin kalama dɛ nin min filɛ nin ye bili haki ye n'a gɛlɛyara tuma o tuma n badenw n ye nin di aw ma a ye nin fara aw ka ɲɛnamaya dɔnniw kan n'a gɛlɛyara tuma o tuma to ka nin kɛ hali ni maa sera i ma ka baga i ma k'a bɛ fɛ ka i da don problème na k'a ka setigiya jira i la bilahi n'i ye nin kɛ i n'a cɛla na n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ fangabonda la a kana da waritigiya ma diɲɛ nafolo bɛɛ ka k'a kelen ta ye walahi ala b'i dɛmɛ a kan k'a sɔrɔ i tɛ nkalon kan dɛ n'i bɛ tiɲɛ kɔni kan ko maa dɔ bɛna baga i ma k'a ka se boli i kan k'a ka se jira i la se dun tɛ e ye e ka nin ta k'a jira ala la n'o tigi kungo ye a bɛ tila ka yafa ɲini i fɛ a bɛ tila k'a bolo fila da kɔ ka yafa ɲini i fɛ a ye siga t'a la dɛ ni jɔn y'a ka ko di ala ma ka ban a banna ni maa min ko i ma da o la sa e ni anw tɛ se ka ɲɔgɔn ye sira kelen kan o la o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen badenw maa min bɛ ka nin laseli in kɛ aw ye aw ka garibu kɛ fitinin don aw ka dugawu kɛ n yɛrɛ ye bagadaji musa ka cam deliba masa ko ale ma foyi di an ma dɔnniya la fo n'a kɛra fitinin ye ɔ dɔnniw la fitinin de bɛ an bolo dugukolo kɔ kan o dɔnniw la fitinin an ka baara kɛ ni olu ye ɲuman sira kan an kana juguman kɛ n'u ye dɛ an kana namaraw tigɛ n'u ye an kana wuyaw fɔ n'u ye nka bi mun de bɛ kɛ dugukolo in kɔ kan anw fɛ yan dɔnni kumafɔba de cayara wa nka dɔnni yɛrɛ kɛba ɲuman ma ca dɔnni yɛrɛ ye fɛn min ye maa caman m'i yɛrɛ bila dɔnni yɛrɛ ɲinini na k'a dɔn fɔlɔ olu yɛrɛ ye dɔnnibaya wele u yɛrɛ la Yaasa min bɛ mɔgɔw kun n'o ye wari ye u bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na o de ye maa caman bila dɔnni kɔnɔ nkalon tigɛli la ka namaraw k'a kɔnɔ sinɔn dɔnni t'o fɛn ye dɔnni nafa ka bon ni nafolo ye ka taa ka tila ka segin dɔnni nafa ka bon ni tɔgɔ ye ka taa ka tila ka segin i ɲɛ bɛ diɲɛ fɛn o fɛn na dugukolo kɔ kan ko mɔgɔw bɛ boli a nɔfɛ ko nin fɛn ye fɛn nafamaba ye dɔnni nafa ka bon ni nin bɛɛ ye a y'a fɔ diɲɛ fan bɛɛ aw tɛ malo nka ka dɔnni ye e bolo min nafa ka bon ni o bɛɛ ye e ka tila k'i ta nafama in bila ka tugu mɔgɔ dɔ la walima ka tugu fɛn dɔ la nkalon sira kan o b'a jira min b'e bolo tiɲɛ de tɛ o de kama n badenw dɔnnikɛla ɲuman dɔgɔyara m'a fɔ a tɛ yen dɛ n'i ko i bɛ dɔnnikɛla ɲuman ɲuman ɲini anw fɛ farafinna yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la mali kɔnɔ i na esansi kɛ i ka mobili la walima i ka moto kɔnɔ ka yaala k'a ɲini sinɔn i ɲɛ bɛ caman na ɛɛ kulecilaw don dɛ n'u kalila i ye ka kule ka ban a bɛ jigin kɔnɔ k'i k'i ka nafolo ta ka taa d'u ma siga t'a la dɛ wala ala ye hakili di an ma k'an ka baara de kɛ n'a ye hakili ninnu minnu bɛ an na nin ye hakili in dikun ye an ma an kana fili fili mana na tuma o tuma hakili de b'an dɛmɛ ka sira jira an na ɔ nka ni fili yɛrɛ tɛ ɲini bilen fo maa min e ye min kumakan mɛn dɔrɔn e bolila ka t'o fɛ yen i ka nafolo bɔ ka d'a ma kelen ni fila i ma fosi ye e y'i sigi ko dɔnni tɛ dugukolo kɔ kan dɔnni ye nkalon ye karamɔgɔ ɲuman tɛ yen ayi a ɲuman bɛ yen dɛ e m'a ɲɛɲini de ala k'an ni sababa bɛn n badenw o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen an bɛna se min ma sisan o de ye maa min bɛ yen n'i bɛ fɛ ka nafolo mara i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ala ka nafolo sababu nɔgɔya i ye ka nafolo sɔrɔ ni sababu ye ka garisɛgɛ sɔrɔ i bolola nafolo ka basigi i bolola nafolo kana tiɲɛ i bɛ min sɔrɔ a ka se ka don fɛn ɲɛnɛmaw la min bɛ se ka nafa lase i ma k' i tanga k'i kisi ka bɔ garisɛgɛ latiɲɛ ma i bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ barika bɛ se ka don a la cogoya min na maa min bɛ yen k'i mago bɛ daraja la i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ ka kɔrɔta sɔrɔ ka bɔ gɛlɛya jugu cɛ ma ka bɔ fantanya bilen cɛ ma maa min bɛ yen k'i mago b'i ka ɲɛnɛmaya sankɔrɔtali de la degun o degun b'i kan n'a wulili ye ka bɔ i kan k' i lakana k'i kisi mɔgɔ jugu ni dabali jugu ani maa juguw ka ko dogolenw n'u ka bangenenw tɔɔrɔ ma u kana se ka s'i la fiyewu dalilu dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ min b'a baara kɛ nka maa caman t'a dɔn dɛ o de ye mun ye suran dɔ bɛ yen min ye suratul yusufu ye ne ye nin kuma fɔ yan a ka ca suratul yusufu a bɛ kuranɛ kɔnɔ ale de ye suran ye ala ye min jigi a ka nabi ɲumanba dɔ bɛ yen min kun tɔgɔ ye nabilahi yusufu alayhi salam ala ye o ka ɲɛnɛmaya de lakale a kɔnɔ o yusufu min filɛ ala ka nabi ɲumanba kun don o nabilahi yusufu kofɔ sura min bɛ kuranɛ kɔnɔ n balimakɛ n balimamuso eh, sura in moriw b'a ta an bɛ baara caman kɛ n'a ye nka ka mɔgɔ kɛ fɛn ye ka nafolo nɔgɔya mɔgɔ ye ka sababu karaba mɔgɔ ye k'a ka ɲɛnɛmaya sabati ka gɛlɛya jugu bɔ a kɔnɔ k'a ko diya mɔgɔw ye k'a lakana k'a kisi k'a tanga ka bɔ dabali jugu ni mɔgɔ jugu tɔɔrɔ o dalilu nasira a suran kɔnɔ maa caman de bɛ o yɔrɔ ye u t'o dɔn ale bɛ bɛn aya kɛmɛ ani aya tan ani kelen ma 111 verset a mumɛ bɛɛ bɛ bɛn o ma nin sura min filɛ sɛbɛn don de b'a la a bɛ sɛbɛn don dɔ de la o don b'a dama o bɛ dɔgɔkun kɔnɔ o ye don jumɛn ye o de ye jeudi ye a bɛ sɛbɛn depuis sɔgɔmada joona k'a daminɛ o la fo ka taa se fitiri ma i bɛ tile kelen de k'a baara la sɛbɛn cogo de b'a la wa gindo de b'a sɛbɛn yɔrɔw fana la o kɔfɛ a kawatimu bɛ jigin n'o ye sura in yɛrɛ jatedenw hakɛw faralen ɲɔgɔn kan olu hindu de bɛ bɔ k'o kɛ kawatimu ye ni k'a jigin kawatimu jiginnen waati min na murabu de bɛ don kawatimu camancɛ la n'o ye laɲiniw ye o laɲini ninnu dɔ ye jumɛn ye nafolo ko ka kɛ nafolotigi ye ɛ n baden n bɛ ka kuma aw fɛ ye nin lamɛn ka nafolo mara fo maaw k'i ye ka garizigɛ sɔrɔ a n'a sababu ka banaya kɛ k'i koja cɛw ye k'i koja musow ye ka mandiya sɔrɔ nabilahi yusuf alayhi salam a ye manja ni daraja min sɔrɔ a tile la maa kun tɛ min kun b'a kan wa janfa bɛɛ lasirila a kama nka ala y'a bɔ a janfa kelen kelen bɛɛ dafɛ nabilahi yusufu ka janfa daminɛla depuis so kɔnɔ a balimaw don min na u y'a ɲini yusufu ka cɛkɔrɔba n'o ye yakuba ye ka yusufu ɲini o bolo k'u bɛ fɛ ka bɔ n'a ye u bɛ taa bagan gɛn na o don in fɛ cɛkɔrɔba in sigara den ninnu na n'o ye yusufu balima tɔw ye nka a ma ɲa min kɔ yusufu a y'a labila a ka tugu u kɔ u ka taa bagan gɛn na ɲɔgɔn fɛ o senfɛ u ye yusufu janfa ni ka taa siri k'a fili kɔlɔnkolon dɔ kɔnɔ kɔlɔn in min n'a ka dun n'a ka jan nka ala de ye nabilahi yusufu kisi a don jiribolo dɔ bɛ kɔlɔnkolon in kɔnɔna na jiribolo min yusufu jigintɔ kɔlɔn kɔnɔ a y'a bolo kɛ k'o minɛ a balanna san ni dugu cɛ kɔlɔn in kɔnɔna na maa dɔw tɛmɛtɔ olu de nana ka yusufu ye kɔlɔn in kɔnɔ olu jibɔtɔ olu de y'a ye k'a sɛnsɛn k'a labɔ u t'a dɔn jɔnni den don o y'a sɔrɔ yusufu balimaw taara a fɔ so ko kungo kɔnɔfɛn ye yusufu dun k'a faga k'a sogo fara fara u nana n'a ka gileki ye k'o jolima yira cɛkɔrɔba la yusufu a taara laban jɔnni bolo a taara laban dugu dɔ de la dugu min ye misira ye u taara a di baarakɛdenya de la dugu masakɛ ma n'o ye azizi ye o azizi min filɛ a taara di o furumuso de ma o y'a ta baaradenya na o y'a sɔrɔ a komansera a bɛ ka balikuya o nana a ta baaradenya na o baaradenya in kɔnɔ a nana lajarabi caman sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la masakɛ in yɛrɛ muso bolo muso in nana jarabi a la k'a ye sabu dawula min tun bɛ yusufu la manja min tun b'a la cɛɲa min tun b'a la muso in yɛrɛ y'a ye ko fo k'a ɲini ale ka kɛ cɛ in fɛ yusufu fɛ n'a tun bɛ taama don dɔ yusufu a bɔtɔ foro kɔnɔna na n'o ye masakɛ muso ka nakɔ foro ye a bɛ ka bɔ o kɔnɔ ka taama a nana tɛmɛ dugu musokuluw sigilen na u sigilen don u bɛ fɛntigɛ la u nana u kunkolo kɔrɔta k'a lajɛ bɛɛ kabakoyara u y'u to a lajɛli la u bɛ k'a lajɛ u bɛ k'a lajɛ u y'u to la dɔrɔn muru u ye muru kɛ k'u yɛrɛ tigɛ fara fara k'a tigɛ tigɛ tellement bɛɛ dabali banna don aa a ma ɲa min kɔ musow farala ɲɔgɔn kan ko nin ye jɔn de ka den ye nin den in bɛ jɔn de bolo dugu kɔnɔ nin mana kɛ den min ye an na wuli k'a sɛgɛsɛgɛ k'a yɔrɔ ɲini u taara bɔ a kalama k'a ye ko yusufu tun bɛ baarakɛdenya na masakɛ bolo a kuma ye fan bɛɛ labɔ ah mɔgɔw bɛ k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ko den barikama dɔ bɛ masakɛ bolo a muso bolo yen dɛ eh ko nin den in a cɛ ka ɲi sara b'a la dawula b'a la kuma ye dugu bɛɛ minɛ muso bɛɛ nana jarabi yusufu kelen na sa a dugu kɔnɔ dugu faamaw nana siran sabu olu musow bɛ ɲini k'u ban olu yɛrɛw la u bɛɛ bɛ ɲini ka kɛ yusufu fɛ u nana mun kɛ u ko an ka fɛɛrɛ kɛ ka nin cɛ in latunu ka bɔ dugu kɔnɔ an k'a dogo yɔrɔ la mɔgɔw t'a ye yɔrɔ min u ye Yusufu minɛ ka taa don kaso la a ye kaso kɛ o de sen e ma dɔn a sɛgɛnna o kaso in kɔnɔ a ni mɔgɔ camanw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen a ye minnu dɛmɛ ni k'u ka sugow kɔrɔ f'u ye sabu Ala tun ye sugo fana dɔnni d'a ma ɛɛ o kasoladon ninnu bɛɛ kɔfɛ ni gɛlɛyaba in kɔfɛ n ko Yusufu tilala ka na masakɛya de kɛ a nana cɛw mara ka musow mara ka denmisɛnw mara ka dugu mara ka nana kɛ dugu premier ministre de ka kɛ dugu danbile ye ale de nana kɛ dugu in bɛɛ marabaga ye ale de kɛra chef de état ye dugu in kɔnɔna na mɔgɔ min ye nin baaradenya ni nin tɔɔrɔ ni dɛgun in bɛɛ kɛ a bɔra ni janfa bilen bɛɛ cɛma ka tila ka na kɛ masakɛ wala n badenw jɔn b'a fɔ ko dan bɛ ala la dan tɛ ala la dɛ wala o tɔgɔla sura min filɛ n bɛ ka kuma ale dalu n'a sɛgɛrɛ de kan k'a daminɛ a suran fɔlɔ f'a laban aya kɛmɛ ani aya tan ani kelen k'a bɛɛ sɛbɛn k'a ban alamisadon n'a sɛbɛnna yɔrɔ yɔrɔ b'a kɔnɔna na ko yusufu sɛgɛrɛ de bɛ yen nɔ gindo de bɛ o yɔrɔ la baara bɛ kɛ ni yen de ye a bɛ sɔrɔ ka jigin n'a bɔra nasi fana bɛ bɔ a dama ni nasi bɔra a kawatimi bɛ jigin san ka sɔrɔ ka laɲiniw k'a kɔnɔ k'o kɛ nasi ye k'o kɛ bitɔn kɔnɔ k'o sigi o kɔfɛ a sɛbɛnden bɛ bɔ k'o kɛ papiye marabu sanfɛ k'a kɛ papiye fɛgɛma in sanfɛ n'o sɛbɛnden bɔra o la i ba tɔgɔ n'i yɛrɛ tɔgɔ i bɛ sɔrɔ o de bɛ don o kɔnɔna na sisan ka sɔrɔ ka laɲini ninnu k'a kɔnɔ walimalu n'o ye nafolo ye walimalu kɛsira nafolo caman wa darajatu daraja sɔrɔli walimahabatu maaw k'i kanu waliganiyu ka masaya kɛ ka baanaya kɛ ka mɔgɔbaya kɛ n'o donna a kɔnɔ k'a datugu k'a kɛ sɛbɛnden k'a kuru k'a don bololanɛgɛ warijɛ kɔnɔna na piyɛrɛma kɔnɔ ka sɔrɔ k'a datugu k'a nasi d'i ma alamisa su i k'o ko o dugujɛ juma la ka bololanɛgɛ don i tigɛ la i tilala i sigi i bɛna dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a e ye baara dɔ kɛ min ye dalilu ye min ye tiɲɛ ye bololanɛgɛ min filɛ nin n'an bɛ ka kuma kan n'o ye suratulu yusufu gindo ye a n'a nasi maa o maa y'a sɔrɔ k'a nasi ko k'a bagi don i tigɛ la ɛɛ n baden i lafiyara i mana kɛ diɲɛ baara o baara la dugukolo kɔ kan a bɛ kɛ sababu ye k'o baara in yiriwa i bolo mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ ale ye commerçant de a bɛ ka commerce kɛ commerce tɛ ka marché mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ ale bɛ yen nɔ a bɛ baara de la mobili bolila don ou bien baara dɔ kɛbaga don nka ɲɛ tɛ ka sɔrɔ a la ale yɛrɛ sigilen don sisan sa a sɔrɔ ka dɔgɔ a mago b'a la dɔ de bɛ se ka fara a ka sɔrɔta kan cogoya min na dalu bɛ se k'i dɛmɛ o sira kan nin y'o dɔ de ye mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ ale ye commerce a bɛ sugu kɔnɔ a bɛ ka feere kɛ nka sanni tɛ ka marché mɔgɔ dɔ bɛ a ka d'a y'a ko ka diya mɔgɔw ye a ka kanu sɔrɔ mɔgɔw yɔrɔ cɛw yɔrɔ musow yɔrɔ nin b'a kɛ nin baara min filɛ nin de bɛ labɛn k'a di i ma balimakɛ kana to nin ka taa ka i dan wa e mago bɛ nafolotigiya min na a mana kɛ diɲɛ fɛn o fɛn n'a sababu bɛ yen ala bɛ na n'a sababu ye k'a d'i ma siga t'a la dɛ hali n'i ma don dɔnnikɛla kan i ka ɲɛnamaya tɔ nin kɔnɔ bilen e ni sɛgɛn banna ni degun banna fo ni ko wɛrɛ ɲinina don nin baara kun ye o de ye ne yɛrɛ min filɛ ka kuma b'a dɔn fɛn min don wa n b'a ɲini silamɛ kelen kelen bɛɛ fɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i mago b'a la i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ka kɔrɔta sɔrɔ ka yɛlɛma don i ka ko la wagatinin kunkurun mɔgɔw k'i ye i ka kow bɛ a la ka yɛlɛma dɔ b'a la ka fara i ka sankɔrɔta kan nafolo b'a la ka yiriwa garisɛgɛw b'a la ka yiriwa i ka kow b'a la ka sabati mɔgɔw ɲɛ b'a la i ka kow b'a la ka dilan nin ne b'a kɛ siga t'a la dɛ an kɔrɔ o don ko an balimakɛ dɔ bɛ yen ale ye commerçant de a bɛ feere kɛ a ka feere tun b'a la ka tiɲɛ bitigi commencera ka jigin sabu gɛlɛya dɔw nana a kan sanni tɛ yen ale ye feerekɛla de ye a ye nin mɛn don min na ko un karamɔgɔ ne kɔni y'i ka bagi in mɛn n bɛ fɛ k'a ta n'i ka nasi yusufu gindo ye nka anw sɛgɛnna dɛ an ye wari bɔ k'a di karamɔgɔ o karamɔgɔ ma a bɛɛ y'an namara ale yɛrɛ kɔni a y'a bolo foto ta k'a jira n na bagi min b'a tigɛ la bololanɛgɛ min b'ale kelen tigɛ la a bɛ bololanɛgɛ naani bɔ ale ye nin bɛɛ san moriw bolo hali bi gɛlɛya de b'a la ka juguya ka taa fɛ a ko karamɔgɔ ne kɔni ye e ta in mɛn ne ma da la kɔni ne ta in labanna da e ta in ma n bɛn'i ta in ta k'a lajɛ n dara la n bɛ fɛ ka n kunna nafolo bɔ ka don a la n ko baasi tɛ a y'a ka wari di an y'a labɛn k'a ci a ma a y'a sɔrɔ don min na a n y'a kɛcogo fɔ a ye a y'a kɛ a ye n wele n ko a ma n ko i patienter ka n bɛ dugawu k'i ye i sigi bɛna jaabi fɔ n ye o don o su ne n'a kumana bilahi lezi a ko n ma karamɔgɔkɛ ale tun bɛ feere kɛ fɔlɔ ale tun bɛ taa so cogo min na ale b'a dɔn nka bi ka bɔ lundi la ka se juma ma ale ka bitigi kɔnɔ ale bɛ minnu fara ɲɔgɔn kan nka fɔlɔ ale tun bɛ bɔ ka taa so dɔɔni bitigi magasintigi tun bɛn'ale gɛn ka bɔ bitigi kɔnɔ ne ko k'i kana ne fo ala fo sabu ala de y'a latigɛ e ka se ka bololanɛgɛ in sɔrɔ k'a don i tigɛ la ala fo i ka ala barika da i ka ala tanu sabu ala ko n'ale ye nɛɛma kɛ i ye n'i y'a tanu a b'a jidi wa ala filɛ ka nɛɛma dɔ de k'i ye dɛ i filɛ ka nafolo minnu sɔrɔ i filɛ ka kɔrɔta minnu sɔrɔ nin bɛɛ ala ka nɛɛma de ne ka kelen t'a la ala tanu don o don ala b'i sankɔrɔta ala ko kuranɛ kɔnɔ la in shakartum la azidanakum n'aw ye ne ala ka ne barika da ne tɛ kɛ aw ma fitiriwale ye N ko ala tanu i ka barika da walahi ne badenw o mɔgɔ caman de bɛ minnu ye nin lakali ne ye o la ne bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna se tɛ ne dabali tɛ ne ne filɛ ka nin min fɔ n bɔra k'a dɔɔni fɔ mɔgɔ caman de filɛ san minnu sigilen don u pereselen don n ka tila émission na san ka nimero di u ma u b'a ta ka n weele o mɔgɔ baden de bɛ dɔw pereselen don sa u bɛna nimero ta se tɛ n ye dabali tɛ n ye maa o maa bɛ k'i y'a ta a dɔn ala de bɛ yen walahi ala tɛ jɔn jigi tigɛ fɛn o fɛn kɛra tiɲɛ sira kan ni tilennenya sira ladiriya sira kan ala bɛ jɔn dɛmɛ o la a bagi min filɛ k'a nasi baara k'a bololanɛgɛ labɛn ka tila k'a fɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ a la an b'a baara kɛ waa tan ani duuru nansarakan na o de ye soixante-quinze mille ye i mana kɛ diɲɛ jamana o jamana kan anw b'a baara kɛ ka di d'i ma o la a nasi bɛ bɔ a dan ma o ye kelen ye n'o banna a bololanɛgɛ o de bɛ labɛn bololanɛgɛ bɛ yen bololanɛgɛ bɛ yen maa caman bɛ bagi feere ko bagi bɛ olu bolo nin ni olu tɛ kelen ye m'o de fɔ bɛɛ ɲɛna tuma bɛɛ bɛɛ ka da la Nin ni maa tɔw ka bague tɛ kelen ye dɛ! Warijɛ yɛrɛ dama, warijɛ gansan yɛrɛ dama, o y'a dama dalilu secret dɔ fana ye, mɔgɔw t'o dɔn, maa caaman bɛ yen, u ka ɲɛnamaya sarakati cent pour cent warijɛ de don, surtout ka dalilu ta k'a don o kɔnɔ, i tilala walahi ni ko wɛrɛ t'i ka ko kɔnɔ, nin talen kɔfɛ, n tɛ san di mɔgɔ ma, n tɛ kalo d'i ma, n t'a fɔ n'i y'a ta nin don in nin bɛ kɛ, nka i bɛ Ala jɔyɔrɔ ye.

nimero filanan nin kɔni min filɛ n'i y'a fɔ n ka whatsapp don appel direct ka n wele ka n sɔrɔ a k'ale ye malitel a bɛ sɔrɔ ni ci min bɛ yen dɔrɔn karamɔgɔkɛ bɛ sɔrɔ nin na ni ala ka jɛn ye n'i ma n sɔrɔ nin de la sa n ka nimero dɔ bɛ yen o kɔni tɛ kɛ n bolo chaque fois nka a bɛ kɛ n ka musokɔrɔba bolo sabu tuma dɔw la n bɛ kɛ baara la filanan de ye 00 223

kibaruya minnu bɛ yen n bɛ se k'aw bilasira k'aw dɛmɛ ni fɛn o fɛn toujours m'o kɛ hali bi o la an bɛ bi ta in ɲɔngiri nin yɔrɔ la an b'a fɔ rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannari

ka dina ɲɛfɔ aw ye kabini kununko fo bi cɛ kelen min bɛ n'o y'o jɔnjɔn ta o de elhaji bagadaji musa ye ka dɔnni k'a sarada ka dɔnni bɔ dibi la ayiwa kɛnɛ lahɔrɔmanen kɛnɛ dawulalen aw sɔgɔlen ka to arajo fayida la su o su k'a daminɛ nɛgɛ ɲɛ mugan ani kelen na ka taa se nɛgɛ ɲɛ mugan ani fila ma arajo fayida ka fɛn fɔ mɔgɔw ye min b'u nafa diɲɛ ani lahara o karamɔgɔba ka fɔ elhaj shek musa tarawele bagadaji musa mali maaba fayida karamɔgɔba fayida FM Bagadaji Musa e ba ye baara kɛ Bagadaji Musa e ba ye baara